mumalandira ndalama ayi zoti mwina ukhoza umathandizikira pa moyo wako munthu ayi munthu ukakhala sistere sumalandira ndalama umakhala ngati upanga utumiki zimasiyana ndi kuti munthu wayamba ntchito kuti uli dokta ndalama zokukalandira zimapita kuthumba lako koma ifeyo chifukwa cha mapangano athu ngati la povatelo la umwini ndiye kuti sumazigwira ndalama zija zimangopita ku chipani koma nthawi zina eh chifukwa choti anthu ambiri akamajoyina usisteri amafuna kuti aziwe kuti munthu uyu amalandira azathandiza kunyumba Eh, chifukwa choti makoloso ayenera kuti azidziwa kuti mwana akajoina usistere ndekuti they don't have to be too demanding Mm. kunena kuti ayi tofuna shuga tofuna sopo tofuna chani koma azingomupempherera eh kumuthandiza
Nde- ndekuti sungathandize makolo ako munthu kuti- kuti kuti walowa ayi pamakhala nthawi zina yoti makolo avutikitsitsadi Mhm. kwambiri Mhm. amatha kuwathandiza Eh, Ba- muna- munayamba kulongosola mastepe muna- munangoyambako ndi formation aha. mastepe oti munthu ukafike poti wasanduka sister tandiuzani kuti ndi mastepe ati ena amene munthu amayenera kuti atsatemo yoyamba mm -hmm. imakhala aspirant stage okay ehe iyoyo ndiyoti munthu umangopanga aspire eh? eh, umangosilira ehe umangosilira mm. um, nditha kupita kaye pambuyo pang'ono mm. kuti ukamasilira umapita ku come and see okay. wasilira eti uh -huh. come and see mm -hmm. it's mm-hmm. like you have gone to see ehe mmene Mmene masista amakhalira amachitira. ehe mmene amachitira ku come and see mumakalowa ndithu ku, ku convent kapena ma- ma- Eya, timakalowa conventiko kukhala nawo kwa kanthawi timakhala two weeks oho Ehe, muzione ndikuti- mmene masisteri amachitira ehe, kuti mukhale ndi nthawi yochita zinthu limodzi Ehem. after that ngati munthu ufunitsitsabe and then amakuitananso kuti ukayambe no aspirant stage aspirant ndi mmene ndanenera kuti munthu umapanga aspire and after that umapita stage yachiwiri yomwe ili postulate stage ku postulate stage ikonso mumaphunziranso zambiri zokhudzana ndi utumiki za chipani ndi zina zoterozo kenaka kachitatu umapita novitiate novitiate ndi like final stage ya formation mm. nde ukachoka mnovitiate mo ndi pamene munthu no umalumbira umapanga malumbiro ako oyamba Mhm. ndiye ukapanga malumbiro ako oyamba umakhalabe ukusinkhasinkha mpaka na 9 years ukafika ya 9 years ndipo amakuveka ring kuti now you are married to christ you don't belong to anyone but to christ ndiye amakuveka ringiyo ehe ndiye akakuveka ring ndiye kuti iweno wakhazikika ndiye kuti 9 years ehe

kuti ineyo the way i'm feeling i feel nditha kupitiriza Ndipitirizebe. ehe apa pamene mulipo mwakamba zoti mumadutsa zaka 9 inu munadutsa kale zaka 9 izo kapena mudakali munjira ayi ndimati ineyo ndidakali oho Pamene mulipo Napanga- simunamalize? eh, napanga mapangano anga oyamba okay mu 2015 oho mu october mapangano mukati mapangano ndekuti chani
munthu ukapanga mapangano ndiye kuti we call it first profession eh? Mhm. ndiye omwe munthu umavala veloyi okay ehe kwina konseko kumakhala kuti sumaloledwa kuvala velo ayi kwinako sumavala velo ngati uli aspirant postulant novice Mhm. ayi suvala velo koma u- ukapanga mapangano oyamba umavala umayamba kuvala velo kuchoka apapa next stage idzakhala chani kwa inuyo tsopano Kwaideyo, Mm. final vows iyo, yomwe ndimayinena, ehe.
oho Ehe. imene umakavala ring tsopano Ehe, to- oho